igbo bụ igbo anyị ekele unu igbo ndị ọma e ji eme ọnụ Yes, oh. anyị abịala n'ọzọ Anyị abịakwa. digital business yes ama m that na you have been seeing us everywhere Yes. ndị digital business a na-aflashari check a na-asị enwetara m nke enwetara ọ wụ eziokwu enweghị asị ọ wụ ụmụnne m aha m wụ Precious awụ m nwa afọ igbo kara aka ebi m Canada with di m na ụmụ m di m nọkwa here ele ya lekwe ya here lekwe my husband Thomas husband very skeptical man mgbe m hụrụ opportunity a na social media m sị ya bịa enwere ihe m hụrụ bịa ka iti gị isi bịa ka i mee ihe a ihe ọrụ ọrụ ịrụ ga ka ị nwee ike cut ya my husband wakes up around 4 a.m. he comes back 11 p.m. doing two jobs mụ na onwe m mgbe ahụ I was re- so, uh, running around to get my nursing license it wasn't working so next thing m ahụ this business after I have spent four years at home being just a regular stay at home mom I found this business opportunity on Facebook I started ụmụnne m in less than six months ndụ m agbanwe hmm. m ebido makewe ego karịa di m na-arụ ọrụ abụọ can you hmm. imagine he was still doubting it o oh. after few years mgbe ọ bịara bịa hụ otu check si na-abata aghara aghara hmm. ọ wụghị mmadụ gwara ya sị ya jump in right now my husband nọzi full time ma ihe merenụ just last year November December he has quit his two jobs ọrụ nọọsụ na ọ na-arụ na arụzi with other full job ọ na-arụ he's no longer working he's doing this full time ọ wụ naanị mụnwa geenụ ntị ndị ọzọ ihe business a merele ha anyị ana m akpata ego more than ihe a na-akwụ doctors ọ wụ na i nwee ntị gị nụrụ ya nke awụ nke show off or bragging oh, is to inspire you to let you that na enwere ụzọ ọzọ e si akpata ego n'obodo a ezigbo ihe o nwere ụzọ ọzọ e si akpata ego afa m wụ Elizabeth nwa Kalu na Abia State but ebi m na Canada m nwere ụmụ ise just like Precious gwara unu m bịara Canada four years ago na-arụ ọrụ bekee thinking that is it till m afụ this business two years ago in 12 months m ahapụ ọrụ bekee ana m arụzi ọrụ bekee maka business a mhm. so gee ntị ọfụma oh, glasses ka a hụ ihu gị nke ya Abia State so my people business emee m quit ọrụ bekee mhm. in 12 months mhm. and this is two years m rụrụ business mela average or gross over 600 yes. na 600k mm-hmm. ọ wụghị mm-hmm. naira bikonụ so gee ntị mm-hmm. yes this business has changed my life ọ ga-echenji ọ ga-agbanwe ndụ gị so gee ntị ihe anyị na-agwa gị taa na anyị nọ na Dominican Republic business a na-eme ka anyị mee travel aghara aghara as we like ị ga-ege ntị other people ha nwere testimonial to tell you people follow those who know the road yes oh nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị a sị onye fụ ihe ọma ya gwa nwanne ya ego amaghị ihe dịka nwoke ọ maghị ihe dịka nwaanyị ana m ebe a na ife ụmụ nwaanyị ji ụma ya dịka onye nwanne m akwụfụ ihe m ọrụ ahụ na- isi na-arụ ịrụ ga enwe full time job nwee hope ọrụ ahụ nwere ike ịhapụ gị echi ọ hapụ gị echi ele ihe ị ga-eme jikere m iche ezinụlọ ị ga-ebido n'isizi bịa gbagharịwa ọ ka mma gị inwe ihe a na-akpọ plan B if you don't make a change nothing will change ele ihe ọzọ ị na-achọ business ndị ekpole ekwuchala ihe ya lee m gaa ịfụ mụwa m Thomas e ji ewere mara m mgbe nwunye m kwatara maka business a afọ m chema ụmụ ihe ememele a na-eme na baị m lee ya ihe a wụghị ya business wee mechaa at the end of the year gị me gịnị gị file ya income tax sọsọ nke ha ezuole gị imela agreement na ọ wụghị ọ dịghị legit or whatever nwanne m asị gị soro onye ma ụzọ nkịta sị ihe o ji eso onye afọ wụ gịnị ọ nyụhụ anyụ gịnị ọ gbọọ agbọ ekweghị ihe a na-akpọ oke ọjị a sị onye fụrụ oke ọjị ya rịa ya enu na a da akpọta oke ọjị eh, oge ọbụla opportunity always come but once ka ụmụnne m kọrọ nụ ya ụmụnne m aha m wụ Ezinne Sharon Ileoba awụkwara m IT professional business analyst mgbe m bidoro business a eji m two full time jobs within three months eresignala m ofu fu a m na-agwa ụnụ ihe wụ eziokwu I just file ya tax anyị um, ụnyaahụ ka a gwara m ego ole m na-receive na tax I was like are you serious are you serious ọ gị nwa na-asị ihe ahụ adịghị legitimate anyị nwetara T4 anyị di ma filela tax you know so ụnụ ahụla ya n'ọnụ ụmụnne m Igbo m adịcha Ọ dị ụtọ, ọ dị ụtọ, amamụtụ ọ dị nne m adịgbo enjoy. clickienụ na link ahụ ụnụ na-ahụ eji m ụmụ atọ di m ọ wụ nurse ghọta so anyị na-eme ihe a ka anyị ji baara onwe anyị uru unu ejila ọrụ rụgbuo onwe unu ka ọ dịrị unu na mma ndị be anyị ekenekwa m unu afa m bụ Linda Onwegbuze mm. onye Delta Igbo ka m bụ so ekọ m asụ Enuani unu fụ ụzọ ma na anyị nọ business ụmụ afọ ndị ncha nọ be enyi wa alụ ọlụ ndị bụ alụ ọlụ nọ ndị bụ nwunye nọ ndị bụ di nọ ndị retire nọ business ni ọ bụ legitimate ọ bụ na scam ịnụ ife unu ekwu ọ bụ na ya bahanụ ime ka unu fụ ka anyị kụzie unu ka unu kụzie unu ụmụ afọ obodo oyibo na anyị nọ ụzọ ime ego ịkpagha ego ole iche iche mana until ị try ịkọ na ama nke bụ nke unu mm-hmm. afa lemon button mm-hmm. pịanụ aka ka e zihenye unu webinar video mm-hmm. ka unu kirie unu ekọ na-akwụ ụgwọ na webinar ka unu fụ ife anyị ekwu ụmụ afọ be enyi anyị nọ Punta Cana ka anyị nọ business retreat ka anyị bịa ife enyi ee eh? ka anyị nọ be ni business anyị ọrụ nọ underground anyị jide ha na phone enyi ọ bụ ya lahụla business ya kwụ automation ilu na-alụ ọlụ steady mm. so and ọ bụ na ị lume n'oge ị ji retire ịma na ife eke eme mm-hmm. obi amapụ ya oge ọbụla because mana retirement n'obodo oyibo ọ lị na-efe but mm. jikeme jikemenụ pụhanụ ka anyị nye ụnụ aka pịanụ ya bụ button aka ndị e, ezinụlọ unu ka unu tinye ka unu ijegodu be unu bụ unu si bịa maka ego alịna ụnụ olololo ụnụ akwụwa ụnụ ololo ijegodu ụnọ alị na-efe biko pụhanụ ka anyị kụzie ụnụ daalụ nụ ụmụnne m unu anụla ya ee ọ baghị uru ikwu ọtụtụ okwu ọ baghị uru ikwu ọtụtụ okwu ihe ị ga-eme wụ ị ga-ahụ nọmba na screen ị ga-ahụ lemon button ị ga-ahụ message button tinye aha gị tinye phone number gị your number we are going to reach out to you ka anyị gosi gị ihe anyị na-eme ụmụnne m akwa ị hụrụ business a ị nọ na-achụgharịwa ndị mmadụ n'azụ maka na ama m na ọ wụ ihe na-atụ so many people ụjọ ọ kpọta mmadụ ọ kpọta mmadụ that is the question we always get from people all the time mana ana m asị gị ị hụrụ nke a ị needighị ịchụ anybody n'azụ ị needighị iburu product na-arị nothing like selling of product mm -mm. or whatever mm -mm. your business is automated ọ ga-eji aka ya na-arọnụrụ onwe ya ma mgbe ị na-ehi ụra ọ na-arọnụrụ onwe ya mm-hmm. ụmụnne m asị m gị bata n'ime ọ gbanweele ndụ m last year wụ 2025 income m last year karịrị 500,000 dollars ka m ghara ikwuchi ike ụmụnne m yes e nwere nọọsụ na-akpata ụdịrị ego ahụ ahụbekwa m ya before ọ business a mere ka o nwee isi ụmụnne m ihe a wụrụ ụdịrị ihe ị chọrọ ngwanụ oge ahụ a kara aka o ruole binye aka